Pamene tidzimaliza nkhaniyi tikhala ndekuti taphunzirapo kunena kuti nchifukwa chani akuluakulu adakamba zonena kuti khalidwe ndi chuma? Ya kukambanso kuti nditi Goshen City ya Bushiri ndi zonenatu kuti yakhasula mgwirizano omwe unalipo pakati pa iwowo komanso ndekuti bungwe lowona ma filimu kunoku ku Malawi. Chifukwa chani? Sanafotokoze chifukwa koma kumangoganizira kunena kuti izi zachitika chifukwa cha khalidwe la chairlady a president omwe ndi a Madam Dorothy akuti Kingston, inde akazi wawo a oyimba uja Zeze. Chabwino, tifotokoze bwinobwino kutino zikukhala motani. Lerolitu mmene timathamangirabe chakumadzulo kuti tikwangule tsikuli, kwapezeka zonena kutitu A Prophet Bushiri ndi city yawo ija yomwe imatchedwa kutino Goshen City atulutsa chikalata kunena kuti iwo akuthetsa mgwirizano pakati pa Goshen City, komanso nde kutitu Film Association of Malawi, FAMA, bungwe lomweno limayang'ana za ma filimu kunoku ku Malawi kupititsa patsogolo maluso ojambula ma kanema, ma filimu kunoku ku Malawi kumakamba zoti mgwirizano umenewonso zikukhala motani? Tibwereratu makamaka mu chaka chatha cha 2025 mwezi wa February pamene ndekutinotu a Bushiri ndi Goshen City anatengana ndikuonetsa chidwi kutino athandize bungwe lija la Film Association of Malawi makamaka nthawi imeneyonso kunali kuonena kuti Dorothy Kingston, amenenso I think mmbuyomu amadziwika kuti Dorothy Shonga, anapezeka zonoti no wasankhidwa kuti no akhale president wa bungwe limeneli la Film Association of Malawi, oyang'anira nde kuti ma filimu, anapezeka kuti watenga initiative ndikukapezano a Bushiri kunena kuti tikufuna mutithandizireni ndalama kuti bungwe likhazikike komanso nde kuti ma filimu mwina azipititsidwa patsogolo. Bushiri paja amakhala ndi chidwi chofuna kutukula maluso kuno ku Malawi anapezeka zonoti atani anavomera. Anamangira ofesi, anasapota mu zinthu zosiyanasiyana, walipirapo ma filimu ena ndi ena ngati Welcome to Maula Prison ija anailipira ndiyeyo kuti ife tionere pa YouTube. China chilichonse wakhala akupanga ndithu mozipereka. Mgwirizano unali wabwinobwino. Mgwirizano womwe anapanga sumafotokoza nde kuti kunoti kodi no akhala kwa nthawi yayitali bwanji akugwirira ntchito limodzi, Goshen City ndi nde kuti awawa a Film Association of Malawi. Chilichonse tayaletayale chakhala chikuyenda bwino ngakhale Bushiri kumabweretsa ma actor ochoka kunja, ku Nigeria, kuti mwina mwake adzakhale nawo pa miyambo ina kunoku, adzajambuleko mafilimu ndi anthu ena kuno, zabwinozabwino zomwe zimachitika. Now nde kuti apa tangotsala ndi mwezi umodzi kutino tifike mu February yi ndi mwezi wa mawa omwewu kutino mwina mwake atheno chaka ali pa mgwirizano umenewo all of a sudden madzulo ano kwangotuluka chikalata chimenecho kufotokoza kunena kuti basi ife kuyambira pano tathetsa mgwirizano pakati pa ife a Goshen City, ineyo Bushiri komanso nde kuti ndi awa a Film Association of Malawi. Chomwe chizichitika pano. anthufe ndoti wina aliyense akuendera zake panopa ife a Goshen city ndi Bushiri tikupanga zathu awanso a film association of Malawi azipanganso zawo palibenso mgwirizano ajanso ndekuti avomereza kuchoka ku film association of Malawi nanga angapange chani ndekuti basi inotu apezeka zoonatu aluza mgwirizano omwe unalipo masapota amene amatha kumalandira kuchoka kumeneko onse ndekuti akhasulidwa. However ndekuti a Bushiri akukamba zonena kuti, Ineyo poti nchoti chidwi chofuna kuthandiza ma filimu kutukula maluso akuno ndili nacho, pamene pangakhale zochitika zoti zikukhudzana ma filimu ena ake zani zani mwina ndikhoza kumagwapo kumathandiza komano sitingagwe ngati mmene tinkagwera chifukwa poyambapo timadziwa zoti tili pa mgwirizano tinkachitenga chinthuchi ngati chathu koma panopa ifeyo tatulukamo. Chifukwa chani mufuna kutuluka Goshen City? Zinthu zimayendatu bwino kumbali ya mafilimu. Anthu amalimbikisika, mafilimu ambiri amajambulidwa. Zikukhala bwanji kodi? Akuti ah, sitikamba zifukwa zake mungodziwa zimenezozo. Kodi mukuona ngati chifukwa chake chingakhale chani? Khalidwe ndi chuma. Khalidwe ndi chuma. Kwakhala kukuyenda zithuzi za mzimayi ameneyi uyu uyu akuti Dorothy Kingston uyu mm amene amazitcha kuti cash madam. Kwakhala kukuyenda zithuzi za mzimayi ameneyu ndekuti atagwira palisani pa mamuna wake ndani Zeze Kingston kaya ku nyanja kaya kuti. Kodi ah mmaganiza bwanji kodi ama inu? Ii kukhala kuti zithuzi zonotino angovala ma pant okhaokha ma underwear akuyika pamene paja pa pa pa pa social media paja mm. Yet iyeyu ndi president wa chani? Wa wa wa general wa association imeneyi? Film association of Malawi? Chinthu chachikulu kwambiri. Ndekutino basi kumapanga zimenezo kumagwira basi palisani choncho anthu nkumajambula zoona zi ndi zani zimenezozo? Hmm? Mmene ndimapanga video iyi ndinatenga chithuzi chimene chimaonetsa iyeyu. Dorothy Kingston, eya mkazi wake wa Zeze, atamugwira Zeze pa lisani ndekuti ndikumapeza kuti akumuvulano kaya kabudula uja kutino ndekuti camera aoneke bwino bwino kaya zosakhala bwino kaya amafuna aonetse kaya maliseche pa chani pa camera choncho kutino chithunzi chija ndinatenga chithunzi chija ndati chithunzi ichichi ndi mmene ndimadziwira malamulo a panopa pa YouTube pamudzi pano samalola zimenezi iyayi Mwina ndiyese fwa anthu mwina afuna achione chithunzi chimenechi kuti nkhaniyi ikamveke bwino bwino nde ndachitenga ndikukachipereka nde kuti kuma website kumene ndimakapanga verify kukatsimikiza kuti kodi chithunzi ichi a YouTube mukhoza kuchivomera? A YouTube angachivomere chithunzi ichi? Chithunzi chija kuja website yakapanga scan kuona kuti aah ayi chithunzi ichi chikuonetsa zonena kuti no Apa pakuchitikapo ngati zopititsa patsogolo kapena kulimbikitsa zinthu zonena kuti zikhoza kuwatakhala ndi kuti amati ngati zoyika maliseche pa mbalambanda ii zimenezozo pa YouTube sitimalola iyayi panopa pama pamalo pano mpabwinotu ma malamulo abwino kwambiri tikamanena kuti pano ndi pa sanity pano zopusa zomwe zimachitika kwinako pano sizimachitika a YouTube amaitha kwambiri ma guideline abwino kwambiri timakamba zimenezi akuti ayi chithunzi chimenechocho sigwira iyayi chimenechocho ndekuti pamenepo mkuziputira nkhondo chimenecho sachika mwayiona nde ndimafuna kungokamba zonena kuti ngati awa aku, akupanga scan ndikuvomereza kuti chithunzicho ndi cholakwika chimenechi ndi chifukwa chimene chapangisa Bushiri kuti achose nde kuti mgwirizano pakati pa iye wa wa Goshen City Bushiri ndi awowo ndekuti achani a Film Association of Malawi Chifukwa mzimayiyu apanga khalidwe lake lake losauka and zimenezozo nde kwa amene mmakhala masamba amchezo mukuziwa mmene mzimayi amakhala akuvalira kubwera atavala ma panti chani zosakhala bwino ma bra ulemu uli kutino ngati mayi basitu ayi ayi izi zabwinobwino mamunayonso ee oduka mutunso ngati uyu ee Zichita kuoneka kuti mamunayonso nayenso ngoduka mutu. Chifukwa iweyo sungalole zonena kuti no mkazi wako azionetsa ndi kuti thupi lake pa internet basi. He? Ndiye kuti uli ndi vuto iwe. Iwe uli ndi vuto lina lake iweyo. He? Ulemu uli pati no? Hmm? Asa amwe amuna ena aziona zimenezo. He? Ndekuti iwe zimakusangalasa. Nde pali pali mawu amati cucks. Eh, iwe kaxi ndekuti iwe ndi kaxi onena kuti no umasangalala pamene amuna ena aku- aku- akutani akusangalala aka- akamaona ndekuti kaya thupi la la mkazi wako zosakhala bwino zochotsa ulemu eti ayi chabwino mmenemo ndi mmene zikuyendera timangofuna kukamba zonena kuti chifukwa cha khalidwe lakelo ndi zonena kuti wathetsano tsopano mgwirizano, wapangitsa kuti mgwirizano omwe unalipo mathandizo omwe anakati azipita ku film association of malawi apezeke zoti achotsedwe. Zimenezi zikhudza nde kuti Film Association of Malawi yonse, ma actor onse amene ali mu association imeneyo zawakhudza mwa njira ina yake. Mwaona? Zochita zathu, khalidwe ndi chuma. Chomwe anaiwalatu amayiwa ndi chonena kuti anali ndithu amayi a Dorothy Kingston, akazi wawo a Zeze Kingston, komanso nde kuti no amayi a ana kunyumbako and on top of that mwina izozo no akhoza kumakhala moyo wawo umene akufuna kukhalira opanda vuto nanga si zeze analibe nazo vuto komano nde kuti analinso head of the brand brand ya film association of malawi president ndipo ngati amene ngati no Association iyiyi, bungwe ilili loyang'ana za mafilimuli, limavala nkhope ina yake, nkhope yake imakhala ya ndani? Ya iyeyo. Nde chilichonse chimene akupanga, chimene chikukakhudzanso nde kuti ngakhale association yi, zotsatira zake ndi zimenezi. Nde taza ife a Goshen City, tizi, nde tili ngati tikupanga nawonso ziti? Zimenezi. Musaiwale kuti tili pa mgwirizano. Yayi, nde kuti onse ali limodzi. Nde ifeyo ndife ma, brand yaikulu, Gotch, Goshen City, tili ma business center, mm ayi, ayi. okoma tithetse mgwirizano kuthetsa mgwirizano ayi mmene moto mwina kumalingalira motero nde ndipange emphasize pano iwowo democracy inawapatsa ufulu kuti avale mmene afuna uvalira eti komano tingokamba zonena kuti zakakhudzanso ndekuti association ndi pamene ife tikubwerera kuti pamenepa ndi pamene palakwika komano zomwe akufuna kupanga ndi moyo wawo kaya adzivala motani kaya adzivala mapanti izozo ndekutino ndi zawo eti chabe kungoti timangofunsabe kuti kodino ndi chithunzithunzi chotani chomwe mukupereka kunjako? Makolo anu amaona motani, azinzanu amakuonani motani, nanga ana anu azizozi amakuonani motani ukamavula maliseche choncho? Hmm, moti samatha kumakuzuzulani fwaa apo nde zili ngati umakhala uli maliseche. Zochotsa ulemu, olo mamunayonso. Kuli amuna ena ukakhala pansi eti ndikumati he, ayi mamuna uyu akuti.